chakpi wọ igbo ndị ọma anyị eburukwa akụkọ ifo batakwa ọzọ ihe o ji abụ oge ọbụla anyị gọrọgọrọ anyị enyekwa unu akụkọ ifo bụ na ụmụaka anaghị akọziri ha akụkọ ifo mana akụkọ ifo so n'ofu ihe ndị e ji were echekwa asụsụ na omenala Igbo asụsụ omenala Igbo maka ihe mmụta na-adị na ya mana anyị ga-aga n'ihu iwepụtara unu na nke taa anyị ga-akọrọ unu ka ụmụ nnụnụ agụ tagburu nna ha ka ha na agụ si jee ụmụ nnụnụ agụ tagburu nna ha ka ha na agụ si jee o wee bụrụ na ofu obodo n'otu oge agụ na ofu nnụnụ dị na mma ị magonu ị ga-amanụ ebe agụ na nnụnụ na-adị na mma o wee bụ na ha na-atọ ụtọ a mana ụtọ a ha na-atọ ha na-atọkwa ya na ntọwa jelo maka na ya bụ nnụnụ emego okenye ọ mara ihe agụ ya-emenwu wee na-ekere agụ nkwụcha mana o ruzie nke mbọsị ahụ agụ wee pụta debe ahụ- mee ahụ ka ihe onye ahụ na-aya na ahụ esighị ike nnụnụ ahụ wee na-asịzi hei kedụzi nnụnụ a na-agwa gị ọ mụrụ ụmụ ịsaa ụmụ ịsaa ka ọ mụrụ o wee pụtazie fụzie agụ agụ wee pụta na-efe ya na-eme ka a ga-asị na ya na ha anwụ anwụ ka nnụnụ ahụ wee nwee ike bịakwuo ya nso mana enyi naabọ enyi naabọ na-atọ ụtọ mana ha anaghị abịa ibe ha nso ị fụ na ọ fịara ahụ onye nke chọrọ i- iri nwanne ya na ọ fịara ahụ etu a ka o si wee ghọọ ihe ọ ghọrọ nnụnụ ahụ apụtazi afụ ya sị ya sị ya oke enyi ọ gịnịzi agụ na-eme nwụrụ nwụrụ ka onye na-anwụ anwụ nnụnụ aha na-asị hei kee ka o si dịzi n'ụdị a? nnụnụ makwa onye agụ bụ o hmm, maka agwa ha bụkwa enyi mana enyi ha bụ enyi ụtọ ogologo ngazi maka onye ya na ekwensu na-erikọ nri bụ ogologo ngazi ka o ji eri nnụnụ aha wee kpụrụzie wee pụta na-ajụzi agụ a- a- agụ na-ekwu ka onye onye akpịrị na-atachi ya agụ aha anụsi ọ ha anụsi ihe agụ na-ekwu ọ mahụ na na ihe ya bụ agụ owuru kpụrụkọrọ ka o wee nwee ike bịakwuo nso ya ka a na-emezi ebe nnụnụ na-emezi ka eke o si eme gị ọ na-eme gị ebe a ọ na-eme na aha nụkwụzikwa ihe ị na-ekwu ka ka ya kpụdowekwuo nso ka ya wee nụ ihe ọ na-ekwu agham agụ wee ghara ghọrọ ya bụ nnụnụ ha ụmụ ya pụtazịa o n'ezi ya fụzi agụ ebe ọ na-abọri nna ha ha ụmụnnụnụ wee tie nke izizi fụ kpọpụ jee kpọọ ụmụnne ha batazie tie ọ bụ na ahụ ọ bụ na agụ adọgbuona nna ha na-abọri ha ha wee bee kedu ihe ha ga-eme kedu ihe ha ga-eme maka nna ha ahụ fụchachara ha n'anya na-agba mbọ ịfụ na na ha na-eme ọfụma na-eri nri ụbọchị na-enyere ha aka na-achụta nri ụbọchị o wee bụrụ na na ihe a nụnwa emezie ihe o jikwa dị n'ụfụ bụ na nne ha nwụchuru anwụchu nnukwu nna nnụnụ a wee jizie aka ya na-azụ ụmụ ya ya ka o me- ọ dịzi ya n'ụda nke okenye n'ime ha wee sị na ha ama edie na ha ama edie na a fụcha nke a na a ya-afụ ya ihe ewe ha baruo wee sibe kpaba kedu ka a ga-esi mee ha ewe ha kwuo na ha ga-asụ egbe maka na mgbe gboo na egbe ọsụsụ ka ndị be anyị jiri eme ndị be anyị asụbago egbe tupu ndị ọcha bịa ọ maka ndị na-eche na mbọsị ndị ọcha bịa ka ndị be anyị mara maka egbe ndị be anyị ma maka egbe tupu ndị ọcha bịa ha na-asụ egbe ụmụ nnụnụ wee jee sụba egbe sụba egbe sụba sụchaa wee kwuo na ha ya mana unu ma na enwekwa anụmanụ kere nkwụcha ka agụ n'agbanyeghị na o siri nnukwu ike ha wee sị kedu ihe ha ga-eme wee sị ha wee jee nyobe agụ wee fụ na na o nwere agụ na-emebe mmemme ịgọ chi agụ na-ada agọba chi ya otu agụ si eh, eme ihe ọdịnala ya o wee bụrụ na agụ anwụpụtago ọkụkọ ọcha ọ ya-eji wee gọọ chi ya wee bazia ka o wekọtasị ihe ndị ọzọ o ji were agọ chi na-apụta ozugbo ọ bụrụ na nke izizi maka nke izizi ka ọ na-ekpukarịcha nke ọkpara atụkwasị ya ag- ọkụkọ ahụ gbaa gbara ọkụ dobe n'ala agụ anụzi ụda egbe gbaa gbapụta nezie nezie ụmụ nnụnụ ka ha mere iri ọ bụrụ na ha agbagbuona ọkụkọ o ji agọ chi hei agụ wee bee ọ bụ onye gburu ọkụkọ agụ ji agọrọ chi ya anụnụ gbakwute m na agụzo anụnụ gbakwute m ụmụ nnụnụ za sị ya, ọ bụ ụmụ nnụnụ na-ebe ha na-ebe maka nna ha nna ha agụ jidere bọrịa anụnụ gbakwute m nke izi sụkwa sụkwụm sụkwụm kapim ọ gbaa agụ ezee makwa na ị ga-agbakwa agụ ga-agbatakwa ya dịchọ na ya agbata ya ị ga-anọ nso ị ga-anọ nso maka na ị ma na egbe a na-asụ asụ ọfụ dị iche na nke ọgbara ọfụ bụ na ndị ọgbara ọfụ na na-enwe ndị long range mana nke a ha na-asụ bụ ị- ọ- ọ- ka o wee iwee do mara kpọrịkpọ na ihe enweta ị ga-abịa nso so ọ gbagbughị ya agụ ezee anụ unu ma na- unu ma na egbe a na-asụ asụ bụ na-agbada abịa sụgbakwa mgbe ọ na-emezi ka ọ sụkwado aka o wee gbakwa ọzọ agụ makwasị ya tagbuo ha mgbe aragbaghị ndị ụmụnne ndị ọzọ gbaa gbachaa ha n'ọkwa nke ịbụọ mapụtakwa nke ịbụọ mapụtakwa hazikwa na ahazi egbe ahazi egbe agụ ebekwa ọ bụ onye gburu ọkụkọ agụ ji agọlụ chi ya anụnụ gbakwute m na agụzo anụnụ gbakwute m nke ahụ zakwa ya sị ya ọ bụ ụmụ nnụnụ na-ebe ha na-ebe maka nna ha nna ha agụ jiri bọrịa anụnụ gbakwute m ọ sụkwa agụ emekwa ya ọ gbakwa ya kpụm agụ ezee ha agụ ezekwa ha nyanwa na onwe na-eme ka ya sụkwatakwa nke ọ ya-agba ọzọ agụ makwasị ya tagbuo afọ ha ise ha afọ ise Hai! kedu ihe a eme ihe a mekwa nke ịtọ mekwa nke ịnọ mekwa agụ rie ya nke ịnọ mee nke ịtọ mere agụ rie ya nke ịnọ mekwa agụ gụọ ọ za ọ gbaa o fie agụ rie ya nke ịnọ mekwa ọ gbaa ọ za o fie agụ rie ya ka e megide bata na nke ise bata na nke isii ọ fọzịa naanị nke ịsaa na nke ịsaa bụ nke pekarịchara n'ime ha ha nke ahụ agụnyere dị ya n'ihe o wee pụta agụ wee nezie ya fụ na ha afọ maka agụ chee na ha agwụna maka nke ahụ fọdụ ya agụ nwapụta wee tie ọ bụ onye gburu ọkụkọ agụ ji agọrọ chi ya anụnụ gbakwute m na agụzo anụnụ gbakwute m nke ịsaa ahụ wee were obere onu ike ngwụ wee tie na ọ bụ ụmụ nnụnụ na-ebe ha na-ebe maka nna ha nna ha agụ jide bọrịa anụnụ gbakwute m sụkwụm sụkwụm sokwo m o wee bụ na nke obere na-asụkwasị ka o wee gbaa mana na-emechie ka onye ike gwụrụ nko n'ubi a ka agụ ji wee sị na ya ma echebede aka ọ gbaa anya ya eje makwasị ya ozugbo na nke anwụ anwụọla na anwụ ebe ndị gbachara dimkpa enweghị ha na ha tụtaghị ya mbọ nya ka ọ na-emezi ka ọ makwasasịa agụ nke obere ahụ wee hutunata nwa ya tụkwasị ya n'ụmụ ihu a ga-ata agụ tọgbọ o wee bụ na nke obere ahụ bọtara ọbọ ihe agụ mere nna ha. ọ na-ebezi maka na ụmụnne ndị ọzọ anọzi ya ọ na-enwe aṅụrị maka na ihe ha bịara na ha nwetara ihe ha bịara mana ụmụnne ndị ọzọ akọziri ha n'akụkọ ọ gwụ ebe akụkọ a gwụsịrị ya gị bụ onye Igbo na-ege ntị wee sị anyị na-ekwu oge ọbụla tụnye okwu na ngalaba okwu ka ị gwa anyị ihe ị mụtara n'akụkọ a dịka anyị si ekwu o kweghị n'Igbo sụọ n'oyibo na anyị ga-aghọta ihe ị na-ekwu ka ọ dịnụ mgbe ọzọ